Hello a chairde, tá muid beo! Anois tá an feachtas toghchánaíochta thart faoi dheireadh, buíochas le Dia, agus séard a fheiceann muid anseo an tríú lá mí na Samhna 2020 ná an dá fheachtas toghchánaíochta ag tarraingt chun deiridh. Dé Luain bhí an t-iarrthóir Daonlathach Joe Biden ag díriú ar Ohio. agus bhí an t-iarrthóir Poblachtánach Donald Trump ag díriú ar North Carolina, ach bhí ba thuras thurais a bhí ar siúl ag an dá iarrthóir, ní hamháin go raibh Biden in Ohio Dé Luain, bhí sé i bPennsylvania freisin. Feicimid i bPittsburgh agus Monaca é. An sprioc atá aige sa Stát sin ná an stát sin a thiontú. Vótáil sé do Donald Trump in dhá mhíle is a sé déag. Facthas an tUachtarán Trump i bPennsylvania freisin agus Michigan. D'éirigh le Trump Michigan a thógáil. 2016 agus tá beartaithe aige an stát sin a choinneáil i mbliana. So tá imní ag méadú sa tír agus an rás dulta go bun an angair. Tá Meiriceánaigh, bhuel, bhí mé ag iarraidh an briathar borraí a úsáid ach. Níl fhios agam an féidir é sin an briathar a úsáid mar sin. Tá, tá Meiriceánaigh ag tabhairt faoi na botháin vótála. Ach fiú agus iad ag déanamh sin Tá an tUachtarán Trump ag cur in éadan roinnt modhanna vótála, ag réiteach an bhealaigh do dheacrachtaí iarthoghcháin i dtaobh cén vótaí a chomhaireofar.

sa rud seo, áfach, ná an phaindéim, agus cibé rud a deir an tUachtarán Trump, cibé rud a deir an tUasal Biden, tá siad á rá seo faoi scáth an víris Covid-19. Tá an tír ina chíor thuathail ach is mar sin féin feicimid codar codarsnacht soiléir idir na na hiarrthóirí. Bhuel, eh, ná bac leis an toghchán, is léir go bhfuil an dá pháirtí iad féin scoiltí. Ní hé go bhfuil an tír scoiltí in dhá pháirtí, ach tá an dá pháirtí scoiltí. Eh, tá. Táthar ag troid ar chroí an Pháirtí Phoblachtánaí faoi láthair, idir eite dheis an pháirtí sin a thugann croí agus anam do Donald Trump agus measarthaigh nó lárnaigh an pháirtí sin ar bheag orthu é ach nach bhfeiceann aon bhealach amach as an tsáinn ina bhfuil siad. Tá scoilt cosúil leis sin le feiceáil sa Pháirtí Daonlathach freisin. le le leis an dream atá i bhfad amach ar an eite chlé ag iarraidh déchóilíniú a dhéanamh agus béim a leagan ar ghnéasacht agus féiniúlacht agus lucht lárnach an pháirtí nach leagann an bhéim chéanna ar rudaí. Caithfear athmhuintearas a dhéanamh sna páirtithe sin nó titfidh siad as a chéile. Ach cá bhfios cén saghas comhréiteach is féidir a dhéanamh? De réir a chéile is cosúil go bhfuil an tUachtarán ag cúlú isteach ina bholgán féin, ach má sea, tá sé fós i mbun a chuid ruathar a chuid rúide go ceann ceann an chúrsa. Tá sé míshásta lena namhaidí, bhuel, ní haon iontas é sin Ach má tá, tá sé ag cur cuma dóchasach dearfach air féin. Rachaidh muid thar lear ar feadh nóiméid go dtí an Eagraíocht Domhanda na Sláinte, an WHO. Tugtar le fios anois agus daoine ag déanamh taighde ar an víreas gur ghéill an WHO smacht agus cumhacht don tSín agus iad ag seilg foinsí nó bunús an víris. Seilg modartha broghach go maith é, má tharla. Má tharla aon rud bradach, níl an tSín á thabhairt le fios, ach fiú munar tharla aon rud bradach, tá an tSín sách mall leis na scéalta as Wuhan mar sin féin. Sea, sin is beag eile atá agam le. thabhairt daoibh. Tá agóidí ar siúl sa Téalainn, curfá a chloistear go minic, tá go leor agóidíocht ar siúl ansin le déanaí. Tá Boris Johnson idir dhá cheann na meá sa Bhreatain, idir. dream atá ag iarraidh dianghlasáil a choinneáil agus daoine atá ag iarraidh an tír a oscailt suas. An priacal do mhná atá ag iompair le co. vid, tiocfaidh castachtaí as, faightear castachtaí as amanna sin, ar shlí nach dtarlóidh le mná eile. Tá Amy Coney Barrett suite sa Chúirt Uachtarach agus tosaithe ag cur ceisteanna den chéad uair. Agus deamhan mórán eile a bhfuil mé ag iarraidh caint faoi. Mar sin, cuirfidh mé deireadh le cúrsaí agus guífidh mé rath Dé oraibh go léir. Go dtí an chéad uair eile, Tógaigí go bog é agus guím rath Dé oraibh go léir.